nkhani yokuti i am the founding member wa dpp ena amagazo ndimangonena tinali ku zomba state house panali dr ken zikhale ng'oma panali salimu bagas panali paul maulidi panali samson msosa ndi ine honourable ken nsonda ndatchula tonsefe tili moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipanichi profesa bingu wa mutharika mzimu wawo upitirire kuusa mumtendere kumeneko ndi kumene timakambirana zokuti a mutharika achoke mu udf ndi ayambe chipani iwo eni ake malemu a mutharika amafuna kupanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi keni zikhale ng'oma nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi keni zikhale ng'oma so we were actually discussing kuti achoka bwanji mu udf anthu anena kuti ngosayamika nthawi imeneyo nkuti bingu ali pampanipani ku udf we staged a coup kusanjika chifukwa nthawi udf tonse timayenda ndi mfuti tinali ndi illegal mfuti timayenda ndi mapistole a illegal akuluakulu ambiri amu udf timayenda ndi mfuti zopanda makalata zopanda malaisensi so keni zikhale ng'oma came up ndi idea kuti kuli meeting ya kabineti kusanjika azikasechedwa anthu pa gate mukagwira anthu ali ndi mfuti ndiye mukanene kuti anasunga mfutizi kuti akaphe president meeting was being chaired by a bakili bingu ali president ndiye inayambika kusechana pa gate kusanjika mwasoka naye salimu kaya anayiwala bwanji kuti was part of the, the plot anatenga mfuti anamugwira anayamba kugwidwa anali malemu harry thompson kenako salimu yamba kuveka mbiri hey, agwidwa ndi mfuti pasanjika ine yanganso ndinanyamula anachita kundiimbira keni zikhale ng'oma ndili pa machoice afunsa kuti muli kuti ndati ndikudutsa machoice paipi mwatenga ndikuti ee, ali mbola bwererani ndinabwerera kukasiya mfuti yanga ineyo ku legends kumene kunali ofisi yanga that was enough kuti anthu amafuna kupha bingu kuti bingu achoke monse mmene timayamba kuti tsopano tiyeni tipeze zi- dzina la chipani kuti chipani chikhala chani mene amati ayi dpp ena ndi amene amatijoina achina amayi joyce banda ena akuluakulu ena kumatijoina koma ground yokuti tiyambe chipani cha dpp ndinalipo ineyo chimanga four chija chili pa dpp kaya 5 chija imene ijayo anali maganizo a ken zikhale ng'oma nsalu ya dpp mumaiona ija imene ijayo it was design ya a joyce banda nsalu imene ija inali design ya nabiwi a joyce banda anangochotsa pa nabiwi ndikulembapo dpp komano nkuti akubwera second phase first phase tidapanga ndife atsogolo pa history ya Malawi simuzandilembapo pa history ya Malawi simudzalembapo kuti a Paul Maulidi anali founding member, simudzalembapo kuti Samson Nsosa anali founding member, simudzalembapo kuti Salim Bagus anali founding member, simudzalembapo kuti Ken Msonda anali founding member. Uh, chifukwa Malawi you are good at distorting history. Mmene anthu amabwera kuti pano pano tikufuna kuyamba chipani eh DPP eh kubwere nsalu eh kubwere chimanga kubwere chani inali second phase first phase nayo ifeyo ma foot soldier nkuona anthu amati ine ndine political foot soldier chifukwa timayambisa zinthu ena zikagwira nde amazalowapo enawo ndiye mumaona amene alowawo zinthu zitagwira kale nkumaona ngati mahiro amwene malawi muno mumalemekeza anthu oti sanachitepo kalikonse ndi amene amadyereraso ife ndi ma foot soldier amwene ife ndi ma foot soldier timakhala pa ground Muwafunse akwame palibe anthu adzitho amene amaopedwa ngati ma foot soldiers chifukwa ndi anthu ozipereka amakhala pa ground they face the bullet akamabwera ma b52 bombers aja aka- akamabwera ma helicopter aja amakhala kuti apa ground ma foot soldiers aja, they have already received the bullets ife ndi ma foot soldiers ogwa pa ground Ah, inu mukungonena eh zona abwere kuno eh abwere ku PP eh eh abwere wa eh abwere ku UDF eh yote yabo abwere eh abwere ku DPP eh ii, tsogo ndikufuna upresident ineyo chifukwa ndaona kuti oh malawi muno ineyo upresident wa chipani nditha kuuyendesa upresident wa dziko nditha kuuyendesa zikomo atsogo sindiyenera kuti ndinene kuti mukumvazi nzaboza kapena zoona chifukwa ine ndikamalowa chipani amene amandilandira ine si secretary general wa chipani si NEC member wa chipani amene amandilandira ine ku chipani ndi president wa chipani amene pa nthawiyo amakhala purezidenti wa dziko sindimalandiridwa ndi anthu wamba ine ayi mundichite follow mupange google ku udf anandilandira ndi his excellency dr bakili muluzi tinachokera limodzi ku udf kukayambitsa dpp ndi malemu bingu mzimu wake uziusa mumtendere ndimanena mobwerezabwereza anthu ena amanena motumbwa ngati kuti chipani cha dpp imene chimayambidwa iwo ngati aliko kulibe ma first pioneers kuti chipani cha dpp chiyambe underground anthu asakuziwanso kuti kubwera chipani cha dpp ine ndinalipo kuzomba state house ndimanena mawu amenewa mobwerezabwereza malawi muno mumapanga distort history mumalemekeza anthu amene sanachitepo kanthu komwe pa history ya mbiri ya muno malawi mumasiya ma historians people who have shaken this country in all spheres of life spiritual political entrepreneurship alipo anthu amene mumatama amalawi ndi anthu oti sanachitepo kalikonse mmalawi munomo mumayiwala mumasiya dala the real heroes choti malawi muno This is a country that is so tribalistic and nepotistic. Mumamuyang'ana munthu kuti ameneyu akuchokera kuti msonda kwawo nkuti anabadwa kuzingwangwa koma kumuzi kwawo nkuti rumphi east kumpoto mukangomva kuti mpoto basi mwadana naye akayankhule za nzeru simuzagwirizana naye zoti msondayo anakwatira ku lomwe sima- sizimakukhuzani zoti msondayo anabadwa ku zingwangwa pano ali mu lilongwe sizimakukhudzani zoti msondayo mkazi wake ndi mlomwe koma anabadwa ku salima sizimakukhudzani inu mumangogwira tribe msondayo mtumbuka a basi nde chilichonse msondayo angayankhule kaya cha nzeru simmachi- simmachisatira koma wa mtundu wanu akayankhula olo zombwambwana olo zopanda nzeru akangoyankhula nde mmaona ndi ndani ameneyu a wamtundu wathu basi kumsapota olo zoyankhula zo zausiru zoyankhula zopanda nzeru zochitazo zogunata mumamusatira nde vuto la malawi nkona munomu sitingatukuke nkona malemu skc mzimu wake uuse mumtendere amalimbikira mindset change and in fact dziko chinthu chokuti m- mawu akuti mindset change anayamba ndi right honourable atupele muluzi mindset change inayamba ndi atupele muluzi chifukwa anaona abakili kuti malawi munomu tikapanda kusintha maganizo kaganiziridwe dziko ili situkuka nde ineyo atsogolo chiyambireni ndale frontline active politics 1997 pamene Abakili Muluzi anandipempha kuti ndiyimire ku Blantyre Kabula Jan Sonke MP wa kumeneko atawukira a Muluzi on 3rd term. Kuyambira pamenepo kuzafika lero palibe wandale amene amachita feature pa nkhani za ndale ngati ineyo muchite Google palibe paliponse mukati muone za ndale ndi Ken Msonda Ken Msonda Ken Msonda Ken Msonda mukati mulowe ma social media Ken Msonda Ken Msonda atsogo ine ndinatchuka kuposa Cazbek ndinatchuka kuposa soya pieces ndinatchuka ineyo kuposa shuga ndinatchuka pa ndale kuposa orange squash wa Sobo ine atsogo pandale ndine otchuka kwambiri ndipo anthu sagona nane tulo chilowereni Congress is now about one year and eight months even from day one imene official ndinalowa Congress atakandilandira his excellency Dr Lazarus McCarthy Chakwera

80 tilipo 90 NEC members a MCP tilipo 90 nde mmenemuja munali ena anali zinduna ena mmenemuja anali ma member of parliament ena abwereranso mmenemuja ena anali makansala ena abwereranso koma daily dzina limatchuka ndi Msonda Msonda Msonda Mso- sinakhalepo minister sinakhalepo MP sinakhalepo kansala koma daily Msonda Msonda Msonda moti nkhani za ndale muno Malawi kupanda kutchula dzina Msonda ndikuti simunayambe ndale sono izi akunenawa yaya nanga inetu kaja ndimakonda kunena kuti sagenda mu mtengo mopanda zipatso ndili ndi miyambi yambiri koma umene ndimakonda kuyankhula ndikuti sagenda mu mtengo mopanda zipatso dzina la Msonda likuchita feature kwambiri panopo moti ndikumalandira tumafoni tu akuluakulu a DPP dzaloweni malo anu alipo mpando tikupuputa ndi ndikuwayankha kuti ya ine sindimapupulumatu ine kumwamba kumayankhula kaye ine sindimachoka chipani chifukwa choti chachoka mboma sindimamusiya president chifukwa choti waluza zisankho Chakwerayi ndili naye ameneyi mpakana azachite kundilandula kuti a Msonda iyayi masukani koma ine sindimachoka chipani chifukwa chachoka mboma ayi nali mu DPP itachoka mboma 2020 ndakhala naye APM e nankakamira anthu ena atachoka kuchisiya chipani ine nali konkuja anandichosa kumapetopeto mchipani muja 2023 kumapeto and chimene anandichosera nchoti nakapanga attend msonkhano oyitanisa secretary general pa nthawiyo Jeff wa Jeffrey nde chimene anandichosera otherwise anapanda ndichosa bwezi pano ndili ku DPP komweko bwezi ndi apm komweko chifukwa ndikalowa chipani loyalty yanga imakhala kwa the party president osati kuchipani ayi kuchipani kuja anthu amandiopa ambiri kuchipani zipani zonse zimene ndalowa amwene udf dpp ya bingu pp ya mai joyce banda dpp ya apm even malawi congress party kuchipani kuja anthu amandiopa chifukwa amaganiza ndifuna mipando ine sindifuna mpando ayi loyalty yanga imakhala kwa president chifukwa mayitanidwe anga kundale ngati a born again christian an evangelist and a worshiper calling yanga is to serve my country ndi loyalty yanga imakhala kwa president wa chipani president wa dziko osati ku chipani ku chipani amandiopa atsogo ambiri chifukwa amaganiza kuti ndifuna mipando ku udf amandiopa dpp ya malemu bingu amandiopa pp ya malemu joyce banda amandiopa dpp ya, ya, ya apm amandiopa ku kongeresiku amandiopa mpaka na lero chifukwa amaganiza kuti ndifuna mipando sono izi zokuti a msonda akuti atsanzika akubwera ii atsogo nzoti mpaka na inu mundifunse ndi kuti simukundidziwatu inu mpaka na atsogo kunditumizira chithunzi kundifunsa ndi kuti simumandidziwatu ya ine timakhala breaking news onse a bbc al jazeera cnn and all reputable media houses malawi muno amachita cover chifukwa chipani sindimalowa samandilandira secretary general wa chipani achepa kwambiri samandilandira ine nec member wa chipani achepa kwambiri olo vice president wa chipani samandilandira ine wachepa kwambiri ine amandilandira ndi president wa chipani nde pano ndafika apa atsogo paja chilungamo chenicho chimamveka ngati mwano ndikuuze nde muwauze ena kumene mwatenga post mtumizeso ine maudindo wose akuluakulu mchipani ndinamaliza chifukwa palibe udindo wofunikira kwambiri mchipani than being closer to the head of state closer to the party president if the party president can call you and say man of god ken how are you how are things can you come tukumane atsogo that's the

can you come tuonane atsogo that is the greatest honor pandale enawa musamaone kaya ndi ma mp kaya ndi nduna kaya ndi makhansala sayankhula ndi president ena aja mpaka na 5 term imatheramo president asanamuone asanayankhule naye asanayimbire phone koma i have that opportunity i can stay face to face with the head of state face to face ndi president wa chipani and exchange notes zili bwanji pa dziko pano anthu akuti chani za ine tipange chani thats me nde pano atsogo ndikuuzeni zoona ngati chipani chingandifune ndikuti chindipase upresident wachipani chifukwa pano ndikufuna upresident kose kuja nanga sindakhalako pano ine ndikufuna ndi upresident kwathu ku mcp tili ndi president pano his excellency dr lazarus mccarthy chakwera who is our president mpaka 2030 in case of any eventuality kuti abwana atanena kuti ayi ndifuna ndikapume and god forbid ndizapanga nawo contest ineyo pa mpando wa president kuti chipanichi ndichitenge ndi pamene ndafika ine atsogotu zonena zoti ayi e akupita ku pp e akupita ku dpp e akupita ku utm e akupita ku udf ngati akundifuna andipase u president wa chipani ndendipita chifukwa ndikufuna pano ndi upresident wa chipaniwo atsogo zili ngati munthu unali inspector general wa polisi wamaliza maranki onse a polisi nde wina azikulemba ntchito ukhale station officer wa ku chilumba kapena ku chiweta iwe ndikulola nde mutu wako ukukoka you have risen ma height onse a mupolisi nkuzafika pa inspector general of police nde boma lasintha boma likupanga offer kuti inuyo mukhale station officer ku muloza iwe ndikulola ndikuti mutu wako uli bwino ndikuti iwe- iwe something is wrong upite ku zomba mental hospital akakuone chifukwa maranki onse apolisi unamaliza kumene ungapite mwina ndi ku embassy kuti uzikadya ma retirement ako not kuti azikuuza kuti ah, inuyo takufunani mugwire nafe ntchito mboma latsopanoli koma mukakhale ah, station officer ah, ah, ku, ku ntaja Ah, atsogo ine ndafika patsogolo ine ndamaliza ndamaliza masitepe onse andale ndikufuna pano ndi upresident wachipani nde ngati ena akundifuna andipase upresident ndibwera chifukwa ndikufuna pano ndi upresident wachipani zikomo atsogo ah, msamanditokose dala ino kampeni yatha munthu ndipumeko pilizi ndipume zikomo